Igbo bụ Igbo ekene m unu Igbo ndị ọma na-ege ntị na tata abụrụ afịa afọ ọ bụ na tata bụ izizi ị na-esonyere anyị ebe anyị nọ tata bụ n'eziokwu Igbo TV ebe a na-akụzi Igbo ife anyị ji bịa tata bụ afịa afọ bụ nkụzi na ndụmọdụ ndụmọdụ a na-agakarị n'isi ndị nne na nna anyị bụ ndị mụrụ anyị ọgbara ọfụ a mezi ya ma ya amazi ihe a na-eme n'Igbo mana o nwere ofu ihe m chọ ka ndị nne na nna anyị lụtụ mata ma rụnyekwa aka na ya n'ụbọsị nke taata bụ ka anyị mata na anyị bụ Igbo nwere ebe anyị si maka na ọ ihe a bụ ihe na-agbagwoju anya n'ezinụnọ tata gị bụ onye nna bụ onye isi ezinụnọ kwesịrị ịma ihe nna na-emele nwa na ihe nwa na-emele nna ife naabọ a abụrọ ofu ihe mana ebe anyị bụ ndị nna na-enwe nsogbu rinne n'ụbọsị nke tata e nwere ife nna na-emere nwa ife a nna na-emere nwa nne amarọ maka ya ife a bụ ife nwoke ji dị ebube n'ezinụnọ mee o ji abụrụ na ndị nna fa rapụ n'ike na-ebe akwa rinne sị na nna fa rapụ fa n'ike o wee bụrụ gụnwa bụ onye igbo bụ diọkpa dị ndụ na-eku ume ụmụ gị a na-ata afụfụ n'ife gụnwa na onwe fa bụ nna fa ma anyị ya igbo dị nnukwu igbo dị nnukwu rinne karịchasịa n'ife gbasara ezinụnọ e nwere ife nna na-agwa nwa ya nwoke nke nwa ya nwaanyị amarọ na mbụ anyị bụ igbo na-ekwu n'okwu sị na onye ma nna ya ma ndị ichie anyị bụ igbo nwee nkwenye na nwoke nwụọ ọ gbana na ndị ichie ya bụ na nwoke ọbụla a mụ na ngwuru na ala igbo anyị bụ ezigbote onye ichie ka ọ bụ ngwa gee ntị gị bụ onye igbo na-ege ntị ụfọdụ n'ime anyị ka nna fa na n'ike ma ndị nna fa mechara naba mana ndị nkụzi nke obodo anyị ekwerọ anyị mara ife a na-ekwu bụ ife bụ ọdịnanị Igbo mee na na mmadụ ka nna ya kwụsịrị ụgwọ akwụkwọ nye gị nni mụọ gị tụcha gị etu nna si atụcha nwa o lu ka nna gị nwụrụ nna gị abụrụ ajọ mmadụ ihe ị ma nọkata a sị onye igbo welite ọjị enu kpee ekpere kpọọ nna gị o wee bụrụ ya bụ na nna nke ndị igbo abụrụ ajọ ihe nke ndị na-acha ọcha abụrụ ezigbo ihe mee na onye bụ onye igbo ga na-ekpe ekpere ọ na-akpọ afa ndị ọcha sị fa bịa chebe ya ma nna gị bụ okeke bụrụ okeafọ abụrụ onye elofuru elofu kedu ka ị ga-esi wee nwere onwe gị kedu ka ị ga-esi wee dị mma n'ụwa bụ nke nna gị bu ụzọ wee bi bisịa wee nọkaa nka kpọgide nna ya kpọchọ were na tọnụ ya nwa bụ nna gị ahụ bụ oge nke nna gị ahụ ndị otu na-asị gị na nna gị ahụ abụla ajọ ihe nkụzi nke izizi dị na- na nzukọ bụ na a sị na gị sọpụrụ nne gị na nna gị ka ụbọchị gị wee dị anya n'ebe ahụ chineke kwadoro anyị ka m gwakwa unu nke bụ eziokwu anyị bụ ndị igbo amakwa na anyị makwa ihe bụ chukwu ịmakwa ihe bụ chukwu chi nke ukwuu chi nke ukwuu bụ chi kachasị chi niile mana anyị bụ igbo amazi nke bụ chi ukwu na chi nta na nkụzi nke gara aga nkụzi ekwu m na igbo gbadokarịrị ụkwụ na nkụzi na iwu ndị nna nna ha nya ya ebe igbo gbadokarịrị ụkwụ jebe ejebe adị mma naba anaba adị mma bụ abụzi maka ndị igbo maka na ama amazi ihe na-eme anyị bụ ndị igbo na nna ya anọ n'ụlọ nwatakịrị a na-ata afụfụ igbo na-ekwu n'okwu sị na okenye ada anọ n'ụlọ ewu amụa n'ọgbụrị ịma na ọ ga na-akpị ya aka n'arụ maka na ezinụlọ ọbụla emere ife gbori nne na ife ọkpụkpa na-adị na ya ka ya ekpodi ya aja sị na ụmụ gị ya adị mma ma akwari ọmụ dị be nna gị a na-emebi ma gụnwa bụ nwoke mgbe adị mgbe nne gị na-achọ nwa ka ọ jee na akwari ọmụ wee yọba amara nwa yọsịa amara nwa e wee mụọ gị bụ nwoke i wee sị na akwari ọmụ dị be nna gị abụzi ezigbo ihe na ajọ ihe ka ọ bụ kee ka ị ga-esi wee gaa n'iru ebe ọ bụ na akwari ọmụ a ka nne gị na nna gị si wee yọta gị ọ na-abụ mgbe ụfọdụ ọ dị m ka a ya-asị na anyị bụ igbo amazi ihe a na-akọwa mana ọ ya ka eziokwu Igbo TV ji wee dị ka anyị na-akọwa ma na-arụtụ aka ihe ndị Igbo agbara maka ya ka anyị bụ ndị Igbo wee mara ihe a na-ekwu wee nenu anya n'ala na ya bụ omenala Igbo enwekwana ihe ọ sọrọ nsọ ọ sọọkwa nzukọ nsọ and ọ sọọkwa na ihe ọbụla bụ ezigbo ihe nsọ na ihe bụ ihe ọ sọrọ nsọ bụ ime arụ na ịgbakụta ihe dị be gị azụ ihe ọ sọrọ nsọ wee na-asị igbo bụ igbo na tata bụ na mụ bụ nwa bụ nri ọgaranya na-eti mkpukpọ wee na-asị ka anyị bụ igbo nebe anya ka anyị dozie ihe dị be anyị na ọ bụrụkwanụ na anyị dozie ihe dị be anyị na ọ ya-adịrị ụmụ anyị na mma malụkwa amalụ na mmụọ igbo nwee bụ mmụọ siri ike mmụọ kwadosiri ike mmụọ nwee ike ime ihe a tụbara anya gị bụ nna marakwa ihe ị na-eme nenụ ka ọnwụ ikorobịa si karịa akarị n'Igbo ọnwụ agbọghọbịa karịa na mgbe mbụ bụ nwatakịrị ma ọ bụ okoro nwụọ n'Igbo a ja-eje jụọ ese ka a mara ihe mere o ji wee dị etu a mana tata ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa na-anwụzi karịa ndị ikenye anyị agba nkịtị ife a na-emebi a sị na tata dị mma na ọ dịbara gboo na onye nwanne ya nwere afọ ukwu na-abụ before e jebe mmemme o buru ụzọ zọwanata ya afọ n'ụlọ e wee jebe maka na odogwu ebere dubiri odogwu nwaanyị nwere ya mmụọ a na-adị mma e si n'ụlọ wee pụ ilo gị bụ nwoke na-ege ntị gị bụ nwoke na-ene m anya a sị gị para tụlee gị na anya ka ị mara ihe a na-ekwu na o si tata dị mma na ọ dịbara gboo ka anyị chapụrụ ụmụazị anyị igbo na nkụ dị na mba na-eghere mba nri na nkụ onye ọzọ adị eghere mba nri ọ bụ ife onye ma ka ọ na-akụzi ife onye amarọ ọ na-akụzi ya na m afụbu onye sụkata igbo sị na ofe mmanụ ka ọ ya-akụzibe ndị mmadụ ọ ife onye ma anya ya ka ọ ma ife onye amarọ anya ọ mara wee sị na ọ ya-adịrị anyị mma gị bụ onye igbo gị na- gị bụ onye na-ege ntị metụrụ ya aka na share button tụsaa ya maka na ama m na ọ bụrụ na onye ofe mmanụ maọbụ onye oyibo na-ekwu ihe a mụ bụ Nwabunye na-ekwu na ị ka ga ịdị na-efollow ma na-atụsa maka na ọ bụrụ okwu Igbo okwu ndụmọdụ ị na-agba ka ụkwụ gị la. Ị na-enu ya echi. Metụrụ ya aka na share button.